Oiliúint ionduchtaithe Covid-19 le haghaidh cóideoirí ar bhusanna scoile. Oiliúint fhorlíontach. Sula dtugann tú faoin oiliúint seo, éilítear ort an oiliúint ionduchtaithe a chuirtear ar fáil d'fhoireann uile na scoile a dhéanamh. Tá sé i gceist leis an modúl seo níos mó sonraí a sholáthar do choimhdirí ar bhusanna scoile. Aidhmeanna an Mhodúil Oiliúna Ionduchtaithe do Choimhdirí ar Bhusanna Scoile. Clúdaítear leis an modúl seo saincheisteanna a bhfuil spéis nó ábharthacht ar leith ag baint leo do choimhdirí ar bhusanna scoile. Ba cheart do choimhdirí an oiliúint ionduchtaithe Covid-19 d'fhoireann scoile i mbunscoileanna agus i scoileanna speisialta nó iar-bhunscoileanna a chomhlánú sa bhreis ar an modúl seo. Tá an modúl seo bunaithe ar cheanglais an Phrótacail maidir le Filleadh ar an Obair agus ar an gComhairle Eatramhach Sláinte ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte maidir le hAthoscailt Shábháilte na Scoileanna. Cuid 1. Scaipeadh COVID-19 ar iompar scoile a rialú. Bearta rialaithe, Conas cosc a chur ar thabhairt isteach agus scaipeadh COVID-19 ar iompar scoile. Feasacht ar airíonna COVID-19 a chur chun cinn. Má tá airíonna ort, ná téigh chuig an obair, cuir glaoch ar do dhochtúir agus lean treoir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le féin-aonrú, cuir bainistíocht na scoile ar an eolas faoin scéal. Má d'aithin Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte thú mar theagmhálaí de dhuine le COVID-19, ná téigh chuig an obair, Cuir bainistíocht na scoile ar an eolas faoin scéal agus lean comhairle Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir le srianta ar ghluaiseacht. Má thagann airíonna ort, cuir bainistíocht na scoile ar an eolas faoi sin go pras. Scaradh sóisialta ar iompar scoile. Tá na moltaí eatramhacha ón Lárionad Faire um Chosaint Sláinte maidir le bearta um scaradh sóisialta laistigh de dhá chatagóir leathana, mar atá, scaradh a mhéadú agus idirghníomhaíocht a laghdú. Ceadaítear roinnt solúbthachta le prionsabal an scartha nuair is gá agus caithfear é a chur i bhfeidhm ar bhealach praiticiúil. Dá bhrí sin, agus muid ag pleanáil le haghaidh gnáth-atosú seirbhísí iompair scoile, chuireamar san áireamh go bhfuil iompar scoile difriúil ó iompar poiblí sa mhéad gur timpeallachtaí rialaithe iad na seirbhísí sin agus go n-iompraíonn gach seirbhís iompair na leanaí céanna ar bhonn laethúil chuig an scoil ar a bhfreastalaíonn siad agus dá bhrí sin is grúpa srianta d'úsáideoirí iompair é, rud a éascóidh rianú teagmhálaithe más gá. Beidh sé mar phríomhthosaíocht riachtanais mhaithe sláinteachais lámh agus riospráide a urramú agus idirghníomhaíocht a theorannú le linn taistil ar sheirbhís iompair scoile. Aithnítear nach féidir i gcónaí do choimhdirí busanna scoile scaradh sóisialta a choinneáil ó dhaltaí agus níl sé oiriúnach go mbeifí ag súil leo é sin a dhéanamh i gcónaí nuair a d'fhéadfadh sé sin drochthionchar a imirt ar an dalta, sé sin má éilítear dlúth-theagmháil de bharr riachtanais an linbh. Tá sé tábhachtach, áfach, bearta a dhéanamh chun dlúth-theagmháil ar leibhéal duine le duine a sheachaint a oiread agus is féidir ar bhonn réadúil. Suíocháin ainmnithe a shannadh do leanaí ar do sheirbhís. D'fhonn an idirghníomhaíocht idir dhaltaí a theorannú agus iad ag taisteal ar iompar scoile, ba chóir go mbeadh suíochán ainmnithe ag gach leanbh ar a seirbhís iompair scoile. Ceanglaítear ar an gcoimhdire bus scoile suíochán ainmnithe a shannadh do gach leanbh atá faoina gcúram ar an tseirbhís ar an gcéad lá scoile. Más féidir, ba chóir leanaí a bheith ina suí in aice le siblín nó leanbh ón ngrúpa ranga céanna. Ba chóir go bhfanfadh an socrú suíochán mar an gcéanna do gach leanbh ar feadh na scoilbhliana. Tábhacht an Dea-Shláinteachais Lámh. Cuir dea-shláinteachas lámh chun cinn i gcónaí trí na lámha a ní nó trí úsáid a bhaint as díghalrán lámh. Is féidir leis an tiománaí bus dáileoirí díghalrán lámh a sholáthair ach tá sé tábhachtach go mbeadh díghalrán lámh ag gach coimhdire bus scoile leis nó léi i gcónaí. Ba chóir bheith cúramach aon doirteadh díghalrán lámh a ghlanadh chun aon bhaol titime a chosc. Is fearr fianaise ar éifeachtúlacht cuimilteora lámh atá bunaithe ar alcól, ach is féidir cuimilteoirí lámh nach bhfuil bunaithe ar alcól a úsáid freisin. Níor cheart go n-úsáidfeadh leanaí óga coimeádáin de ghlóthach alcóil go neamhspleách. Breathnaigh ar an bhfíseán seo chun eolas a fháil ar úsáid cheart díghalrán lámh.

Cuirfidh an Roinn maoiniú ar fáil do scoileanna chun maisc nó scáileáin a sholáthar de réir mar is cuí, ag cuimhniú ar riachtanais RSO an linbh nó na leanaí ar an tseirbhís. D'fhéadfadh sé go mbeadh TCP ag teastáil le haghaidh coimhdirí busanna scoile, i gcás nach féidir scaradh sóisialta a choinneáil, i gcás go bhféadfadh dlúth-thadhall fada a bheith ann, agus i gcás go bhféadfadh sé go mbeadh nochtadh do bhraoiníní sreabhacha nó riospráide ann. Chun déileáil le cásanna amhrasta Covid-19, beidh TCP iomchuí ar fáil ó do scoil. Ba chóir go mbeadh a fhios agat cá háit agus cé uaidh chun TCP a fháil má theastaíonn sé. Clúdaigh aghaidhe, maisc nó scáileáin. Caithfidh gach ball foirne agus dalta ar an scéim iompair iarbhunscoile clúdaigh aghaidhe a chaitheamh mura bhfuil cúis mhaith ann gan é sin a dhéanamh. Níor chóir go mbeadh clúdach aghaidhe á chaitheamh ag aon cheann de na grúpaí a leanas, páistí bunscoile, aon duine a bhfuil deacracht aige nó aici análú, aon duine atá neamh-chomhfhiosach nó ar éagumas, aon duine nach bhfuil in ann clúdach aghaidhe a bhaint gan chúnamh, nó aon duine a bhfuil riachtanais speisialta aige nó aici agus a d'fhéadfadh a bheith trína chéile nó an-mhíchompordach ag caitheamh masc aghaidhe, mar shampla, daoine a bhfuil míchumas intleachtúil nó forbartha aige nó aici, riocht sláinte meabhrach, míchumas céadfach nó íogaireacht thadhlach. Ceanglófar ar bhaill foirne ar leibhéal bhunscoile agus iar-bhunscoile nach féidir leo achar dhá mhéadar a choinneáil ó dhaltaí nó ó bhaill foirne eile nó a bhfuil dlúth-thadhall acu le daltaí clúdaigh aghaidhe a chaitheamh. Ba cheart do scoileanna machnamh a dhéanamh ar na cúinsí ar leith ina bhféadfadh úsáid masc aghaidhe mhíochaine de réir chaighdeáin an Aontais Eorpaigh, EN, 1, 4, 6, 8, 3, a bheith níos oiriúnaí do choimhdirí busanna scoileanna. Nuair is gá don fhoireann a bheith i ngar ar feadh tréimhse leanúnach do dhalta a bhfuil riachtanais chúraim phearsanta aige nó aici, Ba chóir a mheabhrú do gach ball foirne agus dalta a bhfuil clúdach aghaidhe air nó uirthi gan tadhall a dhéanamh leis an gclúdach aghaidhe agus a lámha a ní nó a dhíghalrú ag úsáid díghalrán lámh sula gcuireann siad an clúdach aghaidhe air nó uirthi agus théis é a bhaint. Ba cheart go mbeadh a fhios ag an bhfoireann gur chóir dóibh a lámha a ní roimh agus théis cabhrú le dalta clúdach aghaidhe a chur air nó uirthi nó théis clúdach aghaidhe a choigeartú. Cuid 2, Cad ba cheart a dhéanamh má thagann airíonna Covid-19 ar dhalta agus é nó í ar iompar scoile? Ag déileáil le cás amhrasta Covid-19, caithfear na nósanna imeachta a leanas a chur i bhfeidhm má thaispeánann dalta airíonna Covid-19 agus é nó í ar iompar scoile. Ba chóir don choimhdire bus an scéal a chur in iúl do thiománaí an bhus agus a iarraidh ar an tiománaí an bus a stopadh nuair atá sé sábháilte déanamh amhlaidh agus in áit sábháilte. Ba chóir masc aghaidhe a thabhairt don dalta, más féidir é sin maidir le riachtanas speisialta oideachais an dalta, agus é nó í a thabhairt chuig limistéar den bhus, amach ó dhaltaí eile. Ba chóir don choimhdire bus scoile teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí nó caomhnóir an dalta agus a iarraidh go ndéanfaí socruithe chun an leanbh a bhailiú nó a thabhairt abhaile a luaith agus is féidir. Ba chóir don tiománaí bus teagmháil a dhéanamh leis an maoirseoir iompair scoile, mar shampla an cigire bus, agus an scéal a chur in iúl dó nó di. Mura féidir achar dhá mhéadar a choinneáil, ba chóir do choimhdirí busanna scoile atá ag tabhairt aire do dhalta clúdach aghaidhe nó masc a chaitheamh. Níor chóir lámhainní a úsáid mar nach dtéann an víreas tríd an gcraiceann. Cuirfidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte aon duine a tháinig i ndlúth-theagmháil le cás a ndearnadh diagnóis ar an eolas tríd an bpróiseas rianaithe teagmhálaithe. Cuid 3, Athbhreithniú le haghaidh coimhdirí busanna scoile. Pointí le tabhairt faoi deara. Cuir thú fhéin ar an eolas faoi airíonna Covid-19 agus déan monatóireacht ar d'fholláine fhéin. Déan féin-aonrú sa bhaile agus déan teagmháil go pras le do dhochtúir chun tuilleadh comhairle a fháil má thaispeánann tú airíonna a bhaineann le COVID-19. Ná freastail ar an obair má tá airíonna a bhaineann le COVID-19 ort. Má thagann aon airíonna a bhaineann le COVID-19 ort agus tú ag obair, cloígh leis na nósanna imeachta atá leagtha amach i bPlean Freagartha na Scoile. Comhlánaigh foirm maidir le filleadh ar an obair sula bhfillfidh tú ar an obair. Caithfidh tú bainistíocht na scoile a chur ar an eolas má tá imthosca ar bith eile ann a bhaineann le Covid-19 nach bhfuil san áireamh san fhoirm, a d'fhéadfadh a bheith riachtanach a nochtadh chun d'fhilleadh slán ar an obair a éascú. Ní mór duit oiliúint ionduchtaithe Covid-19 a theastaíonn a dhéanamh sula bhfillfidh tú ar an obair. Caithfidh tú a bheith ar an eolas faoi dhea-chleachtais sláinteachais lámh agus béasaíocht riospráide agus cloí leo. Coinnigh thú féin ar an eolas go hiomlán faoi chomhairle nuashonraithe na húdaráis sláinte poiblí agus cloígh leithe. Ag obair leis an bpríomh-ionadaí oibre. Ceapfar príomh-ionadaí oibre i do scoil. Tá cumarsáid láidir agus cur chuige comhoibritheach comhroinnte ríthábhachtach chun cosaint a dhéanamh ar scaipeadh COVID-19 i scoileanna agus aire a thabhairt do shláinte, sábháilteacht agus folláine na foirne agus na ndaltaí. Sé ról an Phríomh-Ionadaí ionadaíocht a dhéanamh ar son gach ball foirne sa scoil, beag beann ar a ról, CRSanna san áireamh, agus a bheith ar an eolas faoi shaincheisteanna ar leith a d'fhéadfadh teacht chun cinn maidir le cohóirt foirne éagsúla. Má tá aon imní ort faoi bharúlacha maidir le plean freagartha Covid-19 i do scoil, bearta rialaithe nó maidir le baill foirne, daltaí nó daoine eile cloí le bearta den sórt sin, Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an PI a rachaidh i dteagmháil le bainistíocht na scoile. Go raibh maith a't as páirt a ghlacadh san oiliúint seo. Tá súil agam go mbeidh sé úsáideach dhuit nuair a fhillfidh tú ar an scoil. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.gov.ie tulslais filleadh-ar-scoil.